afa m bụ Honorable Sean Solomon Ndubuisi Ukwueze abụ m onye Enugu State from Nsukka Igbo-Eze South Local Government um, onye nọ m n'aka nri bụ my able PG Chief High Chief Akamareze Barrister John Ogu onye nọ m n'aka ekpe bụ High Chief Akamareze Atan Iju Ilogbo

onye madam anyị ọmarịcha nwaanyị na anyị ọ bụrụ ya bụ young lady ya wụ the woman leader Igbo community Ogun State biko young the youngest among us ọ ya nọ gị n'azụzi so she's the secretary General of Igbo Community Ogun State anyị ka nwere Mrs. Chisom Richard anyị nwere my able chair Chief Christopher Eze the chairman of Atan Iju Ilogbo Ọhaneze onye nọ n'azụ Eze Eziokwu one of Atan Iju Ilogbo a nwekwara ndị otu m nọ ebe a my able welfare ọ nọ na ọ dị m ka afụ m na o ji vọtụ and in fact my P, uh, vp1 happens to be in your midst ọ ka m fụtara ka m fụrụ ya ebe a my bg Igwe George my vp1 in youth as a wing anyị nwere main wing nwee youth wing so vp1 is also here in our midst our media and publicity is here so in your midst the bushman from the bush

bịa na other towns ọ dịgasị na dat emegbu n'oge maka nke ahụ ọ nwere ma sịkwa ma papa ya so mee nke form Igbo community larụ before the war a na-akpọ Igbo Igbo State Union ruo after the war they changed it to Igbo community larụ nke ahụ dịkwa mee today so so ihe mezi kịta ahụ na

kpatara na e zuru otu a si eri udere a tọtuo ngịga ihe ju akpa amachie ya ọnụ. ọbịbịa a bịara ebe a bụ ndị ụmụnne na ụmụnne ọ bụla ọ bụrụ ndị Igbo ha ha bi ebe a. ebe ọ bụla ndị Igbo nọ ihe ọma na-adị na ya kwara Chukwu ji wee gọzie ndị Igbo ndị obodo ọzọ na-afụ anya ụfụ na-asị obodo ọbụla Igbo na-anọghị ebe ahụ pụọ o nwerọ ihe ọma dị na obi juru m aṅụrị na abata m ebe a fụ ndị Igbo fụkwa ndị m ma fụkwa ndị m na ha na-erikọ oge mbụ ya gosiri na ihe ọma ọ nọ ebe a biko ọbịbịa anyị bịara ebe a bụ ọbịbịa ụmụnne ka anyị gwakwa unu na ya bụ Igbo kọmuniti bụ nnọkọta nwanne na nwanne anyị abịarọ ịkọ akụkọ ndị ọzọ maọbụ ndị nke ọzọ e nwere otu dị iche iche iche mana nke a ihe gbasatara gọọmenti ihe gbasatara ndị Igbo na mkpagbu ndị Igbo na-enweta n'aka gọọmenti na mkpagbu na nke a na nke ọzọ mere ma o nweghị onye na-ekwuchitere ndị Igbo ma o nweghị onye na-asị na ihe a bụ nke ruru anyị na ya ya apụta na ihe a kwesịrị ka e nye ndị Igbo ya kpata anyị ji wee lee anya sị na ọ kakwa mma ebe ndị Igbo nọ na mpaghara dị iche iche na kọmuniti ka anyị kpokọta ha niile ọnụ maka na a kpokọọ mamịrị ọnụ o juo ụfụfụ ya kpatara na gidigidi bụ ugwu eze otu anyị niile nọ ebe a iru anyị dị n'iche n'iche mkpa na akpa anyị dị n'iche n'iche mana gịnị anyị asị na igbo niile na-asụ n'olu n'olu mana ha kwaa ụkwara ọ bụrụ ofu anyị chọrọ ka ndị igbo niile dịrị ofu

a bịakwa na ndị Igbo kọmuniti ime bụ gịnị na anyị bụ ndị Igbo ka anyị fụnụ onwe anyị n'anya ka anyị jiri ofu iko na-aṅụ mmiri ọ nụrụ ube nwanne agbala ọsọ anyị bụ ndị Igbo kọmuniti apụtago ịgagharị 20 local gọọmenti n'ime 20 local gọọmenti a e nwegasịrị other towns nọ n'ime local gọọmenti ndị Igbo na-eme ọfụma ha gbakọtara ọnụ nwee association anyị ga-aga ebe ahụ fụ na anyị ga-aga ebe ahụ gwakwa ha lekwa ihe dị ụta na ọgwụgwodoro ihe ọbụla pụtaranụ onye ọbụla ọ bụ ofu kọbọ ruru anyị ncha anyị ncha ekee ya onye ọbụla nwere ahụ wee lawa ọ bụrụ nke ọ ya eme na ọ- unu gawa na anyị ma ndị na-eri na o nwere nke anyị nwere ụlọ ọbara na anyị na-aga ebe a ọ dịghị ọnụ bụ kọmiti. anyị pụtara for everybody and for nobody and our vision bụ to unite every Igbo people apart from other association ọ bụla e nwere ka anyị fugodi ihe ahụ merenụ ndị Igbo ji wee sị na afụrọ onwe ha n'anya ma ọ ga-ekwe omume Igbo kọmuniti mee ya ka ụwa niile wee fụ ya n'anya dịka m si ekwu okwu a ọ bụrọ naanị m bụ onye ga-ekwu okwu anyị ka nwere ndị ọzọ people like Chief Barrister George Okeke our legal adviser

na ọ bụzi ihe a chọrọ ka eji chịkọta anyị chịkọta onwe anyị ọnụ maka na anyị ameela ịchịkọta igbo ọnụ n'ọha na eze nke mụ na onwe m so wee fụ nsogbu niile dị n'ọha na eze na-ekwerọ imekọta especially e wee bịa na nke Ogun steeti ọ dịzịa ka ọha na eze Ogun steeti abịa bụrụzịa etu a Buhari si wee na-achị Naijiria na kama Igbo ga-abụ otu ọ bụzara nghasa ka a ghasasịrị anyị ncha niile anyị wee na-ekpe ekpere kedu ka e ga-esi wee mezi ihe a ka ọ dịba ka o si wee dị na mbụ maka na mgbe mbụ ka anyị si nọọ na Ado-Odo Ota lokal gọọmenti ihe anyị ji bido bụ Igbo Traders Association

anyị megide na-eme association ahụ ọha achịkọtara ndị Igbo niile nọ na Ado-Odo Ota lokal gọọmenti ọnụ mgbe ahụ enweghị anything maka ọha na eze Chineke na-eme ndị Igbo enweghị nsogbu ọ na-ada ka Igbo General Association ya na-anọgide a sịzịa na because of politics of Nigeria ka esi na-eme politiks naijiria mgbe a na-asị na igbo enwe eze o wee bute ojukwu ihe a na-ekwu na igbo enwe eze butere ọdịnihu ojukwu ọ ka dị ndụ mgbe ahụ and a na-ekwu na a chọrọ ka onye igbo chịa naijiria prezident igbo prezident ga-esi n'ala igbo were pụta ojukwu wee sị a bịa na naijiria kịta ndị igbo gbasara gbasasịrị agbasasị gbasasị agbasasị o wee bụ na ọha na eze aghasana ndị Igbo maka na mụnwa eso m wee fụ na steeti ọha na eze bịa aghasa ndị Igbo na steeti anyị nwa bụ ndị na-esokwa ọha na eze na steeti enwerọkwazị rest of mind n'ebe anyị bi eso m like mụ abụ member of this palace okwu ọha na eze bụ ka m si wee ka m ji wee nwee problem na palace a otherwise gịnị ka m na-achọ were m na ya na-ese okwu ewere m sị oke adị m afụ ụzọ kịta afụna m ụzọ ka m nachi ebe a ka anyị nachia azụ ebe anyị si wee bido igbo kọmuniti bụ ihe anyị na-achọzi kịta ka anyị were wee hazie ndị igbo dị mma oke ka m finish okwu a na-ekwu 2023 ka anyị na-aba na election year o nwere ihe ọzọ kọmuniti si na-ege awụsa kọmuniti Igbere community Igbo community ihe a na-egain from gọọmenti bụ ka e nwee ike ka gọọmenti ga-esi wee nyere communities aka o wee bụrụ na ka anyị na-abazi elekshọn year kịta anyị sopozu ịchịkọta onwe anyị ọnụ wee wee weta ihe anyị chọrọ from gọọmenti anyị nidiri ịdị united now ọ bụrụ na o nwere mgbe anyị nidiri united ọ bụ kịta ije anyị bịara taata bụ ka ọ ga-abụ ọ bụ na a kpọọ oku like eh, PG kwuru ọ bụrụ na o nwere ihe ndị Igbo chọrọ iweta na steeti e zie ozi Igbo kọmuniti na lokal gọọmenti ọ bụrụ mmadụ naabọ ma mmadụ ịtọ agaa na steeti then ihe ahụ e wetara ka o nwee ike ndị nọ na lokal gọọmenti enwere ike ịdị na-aghọta ihe na-eme na steeti nke na-anaghị eme kịta under Ọhanaeze so ije anyị na-aga bụ anyị na-achọ ka anyị hazie igbo kọmuniti na steeti anyị enwechebeha executives anyị complete mana anyị enwego PG anyị enwego youth wing youth wing anyị kịta na steeti adịgo okay mana unu ma na ọ bụrọ sọsọ youth wing ka anyị ga-eji rụọ ọrụ a so ka anyị na-agagharị na-agagharị anyị nwezie ike gagharị up and down gagharị around almost everywhere e nwere Igbo community ka anyị nwee ike ịhazi steeti executive o nwezie oku a kpọrọ ndị Igbo apụta n'igwe mgbe e jere June 12 ọ kwa Igbo community ka anyị ji jee June 12 abi anyị ji igbo kọmuniti wee jee du June 12 gọọmenti rekọgnaiziri anyị Eh, the last one anyị jere kịta bụ mgbe speaker of eh, ogun state house of Assem- house of eh, assembly mgbe n- eh, eh, akwamozu mama ya anyị ji igbo kọmuniti wee jee gọọmenti rekọgnaiziri igbo kọmuniti so now gọọmenti of ogun steeti igbo kọmuniti ka ha ma mana igbo kọmuniti agaghị abụ sọsọ mmadụ naabọ ma ịtọ n'ebe a anyị chọrọ ka ọ ọ bụrụ ihe ga-aga round the whole of Ogun steeti and ọrụ ahụ abụrọ obere ọrụ mana anyị bu n'isi na anyị ga-arụ ya first of all a na-agagharị na-achọkwa ndị ga-enyere anyị aka ee eh, Igwe George ekene dịrị gị i si na Ado Odo Ota lokal gọọmenti wee pụta and ị na-arụkwara Igbo kọmuniti ọrụ etu a ka e sikwa na-ekenekwa ndị most members sikwa Ado Odo Ota lokal gọọmenti pụta Ado Odo Ota lokal gọọmenti nọ n'isi igbo kọmuniti ana m ekene onye ọbụla Ado Odo Ota local government wee na-asị bikonu ka anyị nyụkọọ ya bụ mamịrị ọnụ ka ọ gbọọ gịnị ụfụfụ dịka our our youth leader si were kwu and our PG si were kọwa ekene m unu ije anyị na-eje bụ ije ga anyị na-ebere ifu na chineke mee ebere ọ ga-amịtara anyị mkpụrụ

ihe ejiji ịchụ Barrister God Okeke ka chọrọ ịjụ ajụ dịka o si wee gwa anyị na Ọhanaeze disappointgo Ogun State ana ha achọzi Igbo community na-akụ egbogota anọ ewetara anyị Igbo community ji nye anyị siteria Boston Kent so my question to you ewee bụrụ oge ahụ ị contest election nke mere na Shagamu ụtọ Austin Nwankwo ka edi nne ma anyị ji wee jee that election anyị zọrọ election ndị Ọhanaeze mụ azọrọ election na Ọhanaeze o nwere ọzọ m ga-aza John bụ na ihu bere ebe a nwụghị mbanị maka ọ na-ajọ njọ imebisie were chọọ ka imezie problem anyị nwere na Ado Odo Ota here

o wee ruo oge a na-azọ the zone of etin na eji wee si ya na ọ bụ the bull bi ya na okwu a na anyị mere ya as meeting na palace igwe o wee were ọnụ ya were saa anyị na ihe ha na-azụzi na-abụ zone from LCDA back to zone ihe niile were bụrụ ihe na-emebi ihe n'obodo a election Matthew ji wee bata nke ọ nọ today this my brother nọ there ọ a delegate this a delegate I am a delegate ebere mgbe ọ hazi ụmụnna unu anụkwa ya unu anụkwa ya ụdị ihe ga-eji na-eme ebere ebe dị na Ado Odo Ota wee kerie wepụta five local government if I'm not mistaken and each of us kwụrụ 35,000 naira 25,000 naira bụ ego duly levy 10,000 bụ burial levy omemma and us in case ụmụnne m ala nwere elu ala nwere elu si etu ọnụ eresi ya na anyị onye riri erigokwu ya ahụ.